mu programu ya Zokonda Amayi zomwe akuti zathandiza mu ntchito zosiyanasiyana za chitukuko. Madam Mutharika alankhula izi ku Lilongwe pa mwambo wa chaka chino wa Zokonda Amayi Macheza omwe bungwe la MBC linakonza. Tili ndi zambiri mu lipoti ili.
Unali usiku wopambana pomwe amayi mazanamazana otchena anasonkhana kukondwera ubale womwe anapanga pa wailesi kudzera mu program ya Zokonda Amayi. Kwa zaka tsopano wailesi ya mbc yakhala ikuchititsa programuyi pomwe tsopano amayi anachita magulu omwe amalimbikitsana pa zachuma zamaphunziro komanso umoyo. Kudzera mu pulogalamuyi, miyoyo ya amayi yasintha ndipo amayiwa afikiranso anthu ochuluka m'madera owazungulira. M'mawu ake pa mwambowu, mayi wa dziko la Malawi, Professor Gertrude Mutharika, walimbikitsa amayi a gulu la Zokonda Amayi kuti akhale ndi cholinga chimodzi pofuna kutukulana ndi kugwira ntchito zotukulana madera omwe akukhala madamu profesa mutharika ati kuti amayiwo apite patsogolo akhale ndi cholinga chimodzi pogwira ntchito limodzi potiati undekha umabwezeretsa zinthu m'mbuyo apa iwo ayamikiranso mbc polumikizitsa amayiwa ndipo alimbikitsa amayiwa kuti apitirize ntchito zawo ndi mtima umodzi Ine ndifuna ndiwayamike a mbc chifukwa chokuti apangitsa kapena kuti ndi amene afikitsa ubale umenewu kapena kuti azimayiwa kuti adzilumikizana bwinobwino ndi mbc kupanda mbc mwina pulogalamu bwezi itatha kalekale koma mbc ayesetsa chaka ndi chaka Kuyesetsa kukumana ndi awa, kukumana ndi awa, kukumana ndi awa. A mbc mulandire ulemu wanu. Amayi ndingokupemphani kuti tipitirize kugwira ntchito yathu, tipitirize kugwira ntchito ndi mtima umodzi, tipitirize kukhala zitsanzo kumudziku kuti gulu likhoza kukhala dzaka 30 ali limodzi.
Ndipo m'mawu ake nduna yoona zoti pasakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo a Mary Navicha ati zokonda amayi ndi chida cha mphamvu chomwe chatukula umoyo wa amayi ochuluka mdziko muno. A Navicha ati pulogalamuyi ikuthandizira ntchito yomwe unduna wawo ukugwira yotukula amayi, kusintha miyoyo yawo ndipo akulimbikitsa amayi pa ntchitoyi. Ili ndi bwalo laphindu kwambiri kwa amayi muno m'Malawi ndipo ngati unduna wathu ndiodzipereka kuonetsetsa kuti zokonda amayi macheza ipite chitsogolo malingananso ndi masomphenya a mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika amene akunena kuti tisasiye wina aliyense kumbuyo kuphatikizapo amayi ndi ana.
Wapampando wa mwambowu a Mavis Senga omwenso ndi mmodzi mwa akuluakulu ku mbc ati wailesi ya mbc ndiyokhutira ndi kusintha komwe pulogalamuyi ikubweretsa pakati pa anthu mdziko muno. Iwo ati pakadali pano mbc ikufuna ipeze njira zina zolumikizitsira amayiwa kuti apitirize kubweretsa kusintha pakati pa anthu. Mzimayi wa Zokonda Amayi timamulimbikitsa kuti akhale otakataka ndithu you can't tell siunganene kuti kodi wa Zokonda Amayiyo ndi utiyo aliyense akuoneka wa thanzi wovala bwino wooneka bwino kusonyeza kuti amapeza zinthu mosavuta.
Mwambowu unabweretsa pamodzi amayi a Zokonda Amayi 450 a m'madera osiyanasiyana m'dziko muno. Pa mwambowu, amayi omwe akhala mamembala a Zokonda Amayi kwa nthawi itali alandiranso mphoto kuchokera kwa amayi wa dziko lino, Prof. Gertrude Mutharika. Mwambowu wachitika pa mutu woti Kulumikiza amayi ndi cholinga chimodzi. Mwayi Mtumodzi, mbc, Lilongwe.
wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino justice dr jane ansah walimbikitsa magulu onse okhudzidwa kuti athandizire ntchito yoonetsetsa kuti ndondomeko yogawa chakudya ku mawanja omwe akuvutika ndi njala ikupindulira wina aliyense Justice Dr Jane Ansah amalankhula izi ku Mangochi pa msonkhano wa ndale omwe chipani cha Democratic Progressive DPP chinakonza pofuna kuthokoza wanthu omwe anaponya voti yosankha atsogoleri a chipanichi pa 16 September. Owen Mavula ali ndi lipoti. Pa 16 September chaka chino, Amalawi opyola 5 million anatuluka kukaponya voti yosankha atsogoleri pa chisankho chachikulu chomwe yemwe anayimira chipani cha Democratic Progressive, dpp, Professor Arthur Peter Mutharika anapeza mavoti opyola 3 million kuyimira 56.8% ya mavoti omwe anthu anaponya pa chisankhochi. Chimodzi mwa chigawo chomwe Professor Arthur Peter Mutharika ndi chipani cha dpp anapeza mavoti ochuluka ndi chigawo cha kumvuma komwe anthu anaponya voti mwa unyinji pa chisankhochi. Ndipo ngati njira imodzi yothokoza anthu omwe anayika chikhulupiriro chawo kwa mtsogoleri wa dziko linoyu ndi chipani cha dpp, Chipanichi chinakonza msonkhano othokoza mwapadera omwe wachitikira pa bwalo la St Augustine 2 m'boma la Mangochi komwe wachiwiri wa mtsogoleri wa dziko lino Justice Dr Jane Ansah anali nawo pamodzi ndi akuluakulu a chipanichi, mafumu ndinso anthu ochuluka omwe anasonkhana pa malowa. M'mawu ake, wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko linoyu wathokoza anthu a m'boma la Mangochi komanso chigawo chonse cha kum'vuma kamba kokhala pambuyo pa mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika komanso chipani cha dpp pa chisankho chapitachi ndipo walonjeza kuti boma likuchita chilichonse chotheka pofuna kuchepetsa mavuto omwe anthu a mchigawochi akukumana nawo omwe ndikuphatikizapo vuto la njala.
Tikakhala m'makukamu timadziwa anthu amene ali ovutikitsitsa, anthu amene ali ndi ulumali, anthu achikulire okalamba, anthu amene mwina anaonekeredwa zadzidzidzi nthawi yolima anadwala ndiye anthu amenewa tikuadziwa ndiye. A president akupempha ife tonse amene tikumalemba maina a anthuwa kuti tilembe mwachilungamo mosakondera. Ndipo m'mawu ake, wachiwiri wa mtsogoleri wa chipani cha Democratic Progressive, dpp, mchigawo cha kumvuma a Bright Msaka ayamikira anthu a mchigawochi kamba kotuluka mwaunyinji kuvotera atsogoleri a chipanichi. Ndipo ndikuyamikireni kuti munazipereka Munapita misewu ina chodabwitsa kuti koma kumeneku tikafika? Koma mmazipereka kukafika kuthandizira kampeni kuno ku Eastern Region. Ndikuthokozeni chifukwa cha mtima umenewo. Success yathu inunso muli mbali ya success imeneyo. Kuwina tinawina ife kuja inunso munapanga mphamvu kuti tiwine motere muja. Pa msonkhanowu chipani cha dpp chalandiranso akuluakulu ena ochokera mzipani za udf komanso utm. Owen Mavula, mbc, Mangochi.
Gulu la akuluakulu ochokera ku bungwe la mgwirizano wa maiko a ku Ulaya la EU linayendera momwe ntchito yopereka ndalama za mtukula pakhomo kwa wanthu a m'boma la Zomba ikuyendera. Ndondomekoyo yomwe akuyitcha SP Gear akuyendetsa ndi thandizo lochokera ku bungwe la EU ndi boma la Ireland kudzera ku bungwe la UNICEF ndipo cholinga chake ndi kuthandiza mawanja osowa kukweza miyoyo yawo. Tili ndi lipoti.
Gulu la akuluakulu a bungwe la European Union lotsogozedwa ndi mkulu owona zothandiza anthu ku bungwelo a Vivian Ricla linayendera dera la mfumu Kuntumanji kuti aone momwe ndondomeko ya SP Gear ikusinthira miyoyo ya mawanja omwe akulandira thandizo la ndalama za mtukula pakhomo. Limodzi mwa mawanja omwe anawayendera ndi la a Kennedy ndi Fanny Dinga omwe ayika ndalama zawo mu ulimi ndi mabizinesi ang'onoang'ono Atalandira ndalama kuchokera ku thandizo la SP-GEAR, iwo ati tsopano akutha kusamalira ana awo asanu ndi mmodzi ndipo akuwalipirira sukulu. Tikupindula kuti ife poyamba sitinali otere chonchi, tinali ambuli, tinali tinalibe china china chilichonse chimene chimene tili timachiona kutsogolo kwathu. Koma panopa tikupindula chifukwa ana athu akusukulu fizi iku- iku- ikulipiridwa komanso ng'ombe ndi imene ija. tikuona kuti ngati zinthu zili bwino kusiyana ndi masiku akale kunalibe upangiri komanso sitimakambirana ngati jenda kunalibe sitimakambirana ndi abambowa kuti kuti pamene pafunika chani kuti wina aliyense amangoyenda zache basi gululi linayenderanso sukulu ya sakata community technical college komwe a bungwe la TEVETA ndi a sp gear akuthandiza ophunzira ochokera m'mabanja osauka kupeza luso losiyanasiyana Malinga ndi wachiwiri kwa mkulu wa bungwe la Unicef mdziko muno a Amy Clancy, ndondomeko ya SP-GEAR yasonyeza phindu la ndalama za mtukula pakhomo. Mlembi wamkulu ku unduna woona zoti pasakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo, a Oliver Kumbambe, ati ndi zopereka chilimbikitso kuti anthu omwe akupindula ndi ndondomekoyi akumaphunziranso njira zina zochulukitsa ndalama. Boma likuwalimbikitsa anthu amene akulandira ndalama zochokera ku boma pa mtukula pakhomo kuti azisunge bwino ndalama zimenezo, azigwiritse bwino ndalama zimenezo ntchito chifukwa sadzapitirira kulandira chonchi mpakana kalekale. Boma ndi lofunitsitsa kuti amene akulandira ndalama ngati mmene taonera uku azigwiritse ntchito bwino, athenso pamwamba pake. kupanga ndalama zina kuti tsiku lina adzakhale oima paokha community yawo komanso m'mabanja mwawo. Mkulu wa bungwe la Creccom, a Alinafe Irene Chibwana, ati anthu omwe akupindula ndi ndondomeko ya SP-GEAR asonyeza kuthekera posunga ndalama. Ah, ifeyo ngati Creccom takhutitsidwa nazo kwambiri chifukwa chonena kuti tinayikamo upangiri ena kusiyana ndi nthawi yoyambirira ija kuti mwina anthu amangolandira ndalama basi mwina ndikukhala ena amangodya koma panopa tinayesetsa kuti at least akalandira ndalama azitha kupanga mabizinesi pawokha komanso kupanga mabizinesi agulu kuti umoyo wawo uthe kusintha ndi monga mmene mwaonera mmene tayendera mwina ndi Akuluakulu ochoka ku mabungwe ndi mbali zonse zokhudzidwa ndi ndondomeko ya SP-GEAR ati ndondomekoyi ikuthandiza kusintha miyoyo ya anthu ndi kuthetsa umphawi.
dziko la south korea lapereka mathirakitala ndi makina azaulimi ku dziko la malawi ngati njira imodzi yothandizira kuti dziko lino likhale ndi chakudya chokwanira Poyankhula m'boma la Salima pa mwambo opereka katunduyu, kazembe wa dziko la South Korea ku Malawi a Jae Kyung Park ati dziko lawo ndi lodzipereka kutukula ntchito za ulimi mdziko muno kuti anthu adzikolola zochuluka. Tili ndi zambiri mu lipoti ili.
South Korea yapereka matrakita asanu, choumitsira mbewu chimodzi, mapulawo olimira ndi makina okololera mwa zina. A Park ati dziko lawo lili ndi maupangiri osiyanasiyana omwe angathandizire kuti dziko la Malawi lithane ndi njala choncho kazembeyu wati ayesetsa kuti pomwe apereka makina a za ulimiwa adzaperekenso upangiri wa ulimi wa makono. Ndipo nduna yoona za ulimi komanso chitukuko cha madzi a Roza Fatch Mbilizi ayamika dziko la South Korea pogwira dzanja dziko la Malawi popereka thandizoli. Iwo ati izitu zichititsa kuti boma la Malawi likwanise masomphenya ake othetsa njala mu zaka ziwiri zikubwerazi. Ngati mukudziwa manifesto yathu ife tikuyika chidwi kwambiri pa nkhani yoonera kuti ku Malawi kuno mwina ndiponso zitheka kuti tichepetse kugwiritsa ntchito khasu chifukwa kugwiritsa ntchito khasu sikungatitengere patali nkhani ya ulimi kaya kupeza chakudya kapenanso kupanga ulimi kukhala bizinesi yoti zitipezera chuma mdziko muno ndiye zimene atipasa abale athu aku Korea ndi zinthu zothandiza kwambiri ndipo zitithandiza chifukwa atipasatu matrakta si matrakta okha pali zowumitsira chimanga mpunga ndi mbewu zina ndiye ndi zinthu zabwino kwambiri Ndunayi ati nthawi yakwana tsopano kuti dziko lino lipite patsogolo ndi ulimi pogwiritsa ntchito makina atsopano monga mathalakitalawa kuti dziko lino lidzikolola chokudya chokwanira. Aka ndi kachiwiri chaka chino chokha kuti dziko la South Korea lipereke makina olimira ndi ena kuti alimi akuluakulu adzitha kubwereka pa ulimi wawo.